ndewo ndị ọma na-ege anyị ntị ọ ka bụkwa n'oge mpaghara nta akụkọ nnọọ ọ ka bụkwa onye mgbasa ozi amara chukwuka gee ntị ka ị nụrụ ozi anyị ji wee bịa taata o doola anya na onye isi ala Enugu steeti na-eguzobe ọgbakọ nke a kpọrọ Techfest nke na-akpọtụ kịta kịta na-afịọ afịọ na ICC Center nke dị na Enugu steeti nya bụ ọgbakọ malitere na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na anọ ọ ga-akwụsịkwa na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na asaa ọtụtụ ndị bịara ebe ahụ ọ bụrụ na ị na-enwe mmasị n'ihe gbasatara tech ị na-enwe mmasị n'ihe gbasatara ịkwalite ndụ gị na ịkwalite uto gbaa mbọ yiri akwa kịta gbapụ ya ọsọ jebe na ICC Center ebe ahụ ka ọ na-akpọtụ na-azụ azụ chetakwa na tupu ị gaa ị ga-agba mbọ jee n'igwe ịntanetị ka ị rejista aha gị maka na i ruo a ga-ajụ gị ma i tinyekwere aha gị i rejistakwara aha gị ọzọ dịka ibe ya bụ na onye isi ụka ekpere Zion nke anyị ma dịka evangelist brọda Ebuka Obi ekwuona okwu wee kwuo ka o si metụta ya n'obi wee sị na ya bụ ọgbakọ ya bụ ekpere ọ bịala iguzobe n'Enugu steeti na obi atọcharọ ya ụtọ ọ gakwa n'iru wee kọwaa ka e si wee gbachibido ndị Zion n'ụzọ na obi adịrọ ya mma n'ihi na ihe a bụ ihe ha kwụrụ ụgwọ ya na ha kwụrụ ụgwọ ya na ọ ga-achọ ịma ihe mere ede ji wee bee nwịị ọ gakwa n'iru wee kwuo na nya bụ ọgbakọ bụ ọ pụrụ iche na ọ nke mbụ nke izizi eme n'enugwu n'ala enugwu steeti buru ibu otu ahụ ọ gakwa n'iru wee sị na ọtụtụ ihe mere unu nee anya n'ihe onyonyo a na-ezipụta n'igwe ịntanetị unu ga-afụ na ụfọdụ ndị gara ije na ngwụcha ya o wepụtakwara nnukwu ego dịka mmụọ nsọ si wee zie ya wee sị na ọ ga-enye ya ndị enugwu ka ha kee ndị bịakwalụ ndị bụ ndị Zionite Zion we fly otu a ka o si wee wepụta 100 million naira nke o wepụta wee sị na ndị Zion ndị bịalụ ya bụ mmemme ga-eke ọzọ dịka ibe ya bụkwa n'ihe gbasatara ndị na-eme ejije nya ndị Nollywood anyị nee anya anyị ga-afụzi na ihe anyị na-anụ bụ na ihe a sịrị ihe a kọrọ ihe e kwuru ihe a kọrọ anyị na-ayọ ndị na-eme ejije nya bụ ndị Nollywood ka ha biko onye isi na-ahụ maka ihe bụ ejije ya kpọkọta ha ọnụ ka ha fụ na ha bịakọtara ọnụ na-emekọta ọnụ maka ya bụ ihe bịa dịzịa ka ihe ụmụaka onye nke a dọọ ibie onye nke a dọọ ibie m chọrọ ịjụ ọ bụzi generator ọzọ dịka ibie wee bụkwalụ n'ihe gbasatara alụmdi na nwunye biko ya bụ ozi dị ezigbote mkpa anyị nee anya n'igwe ịntanetị anyị ga-afụ na ọtụtụ ndị eburugo ihe gbasatara ihe onye bụ ihe gbasatara alụmdi na nwunye wee butere anyị ọka nkụ oriri nne ihe gbasatara nwoke emerọ nka nwaanyị eme nka anyị na-arịọ onye ọbụna chọrọ ịnụ di maọbụ chọrọ ịnụ nwaanyị biko gbaa mbọ mee nchọcha nke ọma ka ị makwara ma ọ bụ ihe ị ga-emenwu ka ọ bụrọ ihe ị ga-emenwu maka nakwa ọ bụrụkwa o ruo echi ị bịa butele anyị na mba ikwu sị anyị na anyị tinye ya ọnụ biko na anyị na-arịọ arịọ ọ bụkwa na ị bụ nwaanyị na ị lụgo di ma na ọ bụ na ị bụ nwoke na ị lụgo nwaanyị na e nwe ka nwunye gị si emegbu gị ma ọ bụ akụ gị ihe biko anyị na-ayọ gị ka ị pụta wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ maka na ekita anụnwa tigbuo zọgbuo bụzi ihe anyị na-anụ ebe